sabu bi kuma ye kumaba de ye kuma barikaman don sabu ka d'a kan an kun ye tile bi kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔn an y'a di ibrahim bubakari keyita ma ko a ka a ɲɛna ta mali ani faransi cɛ a a ko ko caman kɛla a kɔnɔ mɛ bi an da tɛ an tɛ yan k'o bɛɛ fɔ an bɛ yan ka mun fɔ sabu n'i ye kuma fɔ ni diɲɛ bɛɛ y'a mɛn wajibi don i ka kɔntoranti kɛ mɔgɔw ye sabu adamaden n'i kumana ka ban ɲin b'i la jugu b'i la mɔgɔ ka kuma y'i ta ye tuma min a ma bɔ i da kɔnɔ nka n'a bɔra i da kɔnɔ ka ban a bɔra i taya la o la an bɛ kuma de an tɛ siran an ja tɛ tigɛ min ye ala ta ye an b'o de fɔ banbaraba an tɛna na kuma k'an siranni don maa ɲɛ dɛ an tɛna na kuma k'an maloyani don maa ma ayi ala ka diina anw tɛ siran an tɛ malo a kuma na o la bi ye kalo tile ɛɛ tan ani saba ye an ka silamɛ san muharamu tile tan ni saba juma an ka bi juma kutuba dayira kɔnɔ a bɛ bada de ka d'a kan tile bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn min n'an y'a di perezidan ma ɲininkaliw cayala dɔw b'a la ka ɲininkali kɛ porofesɛrɛ k'a tɛmɛna dɔw yɛrɛ ko ko a ma tɛmɛ dɔw ko ko a sera k'u ma fɛn ye an bɛna a jaabi an balima silamɛw bi ye tile bi kɔnɔntɔn ani kelen o de filɛ bi kunu kun ye bi kɔnɔntɔn an y'a to kelen ka d'a kan sabu wituru o de ka di an ye ala yɛrɛ ye kelen ye a bɛ kelen de fɛ tile bi kɔnɔntɔn ni kelen o ye bi ye a tɔ ye tile seegin de ye inshallah nka an bɛna mun fɔ jama ye tile bi kɔnɔntɔn min n'an y'a di perezidan ma a bɛ dɔw kɔnɔ de ko anw b'a fɛ ka kudeta de kɛ ubiyɛn k'an b'a fɛ ka perezidan de gɛn ten ayi dɛ anw ye fɛn dɔ de fɔ ulitimatɔmu kɔrɔ ye di kuma dɔ de fɔla o ka kɛ yanni a cɛ an ko perezidan ka a ɲɛna de ta faransi ni mali cɛ a ɲɛna ta a fɔlen ni bi cɛ ko caman kɛra an ka sira t'o la i y'a faamu perezidan yɛrɛ ye lamaga lamaga caman kɛ a sera yɔrɔ caman a ye kuma caman fɔ a ka minisiriw ye lamaga lamaga caman kɛ u ye kuma caman fɔ k'a yira olu bɛ malidenw de ta u y'o yira wa u m'o yira u y'o yira olu bɛ malidenw ta u y'a kɛwale caman kɛ kɔrɔn fɛ a kɛra moti mara la a kɛra dugu caman a perefu n'a seerew bɛ an bolo i y'a faamu wa o dama tɛ dɛ cidenw sera ne yɛrɛ ma an yɛrɛ ka maakɔrɔba b'o la ka kumaw lakala an ye i y'a faamu ka layiruw ta an ye k'a yira perezidan dɔ wɛrɛ tɛ maliden don a bɛ mali de ta diyagoya a bɛ mali ta mɛ ko an ka kɔlɔsi juru yoba an ka cɛkɔrɔbaw y'o fɔ an ɲɛna ko an ka kɔlɔsi juru yoba k'an ka taa dɔɔni dɔɔni ko an ye tile bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn min fɔ k'a ka surun ka tɛmɛ a ka surun ka tɛmɛ ko an ka sabali an ka kɔlɔsi juru yoba ne k'u ma n ko an bɛ se ka kɔlɔsi juru yoba mais an tɛ kɛlɛ dabila dɛ parce que faso ko don diina ko don jamana ko don an tɛ dɔrɔmɛ kelen kɔ an m'a f'u ka wari d'an ma an m'a f'u ka sanu d'an ma ne mago tɛ maa ka mobili la an mago t'u ka foyi la an ko jamana de an ko jamana de an ka kɔlɔsi juru yobali baasi tɛ an bɛ kɔlɔsi juru yoba tile bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn min n'an y'a fɔ n'ala jɛnna n'a ye an bɛ yoba ka tɛmɛ o kan dɔɔnin an tulomajɔnen don an bɛ lamɛnni na an bɛ jateminɛ na an ka madrasatu sakina cɛden n'a musodenw bɛ diɲɛ mali fan bɛɛ kɔlɔsiliw bɛ jateliw bɛ yen ka kɛ faransi ka ko ani an ka jamana ka ko fo an k'a dɔn ko mali kɛra an ta de ye mali ye anw de ta ye a bɛ to an taya la an tɛ siran an k'o ma an ka cɛkɔrɔbaw ma an ko an tɛ kɛlɛ bila dɛ mais an bɛ kɔlɔsi juru yoba i y'a faamu an bɛ kɔlɔsi juru yoba an tɛ kɛlɛ bila parce que an ka jamana f'a ka kɛ an ta de ye anw wuli man di nka n'an wulila an tɛ segin dɛ i y'a faamu mais le recul d'un mouton n'annonce pas la fin de la guerre oh. mais sagajigi ka kɔfɛ bɔ o tɛ kɛlɛ banni yira dɛ an k'an bɛ bɔ kɔfɛ dɔɔni n'u ko tile bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn ka surun k'an k'u kɔnɔ k'u bɛ lamaga lamaga la u ye ko dɔw kɛ k'a yira an na an y'u ye i y'a faamu donc an kɔni ye kɔlɔsi juru yoba parce que bi kɔnɔntɔn ni kelen o sera bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn bɛ na na n'ala jɛnna n'a ye o fana kumaw bɛ yen k'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ ma ban dɛ an ma kɛlɛ dabila dɛ mais an ye bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn min fɔ i y'a faamu dɔ farala a kan tile hakɛ min farala kan an tɛ fɛn fɔ fɔlɔ an b'an tulomajɔ ka jateminɛ kɛ ka kɔlɔsili kɛ n'an ye min ye hɛrɛ ko minnu ye a la alhamdulillah an bɛ ala an tɛ ala deli tɔɔrɔ la mais n'a ma kɛ an sago ye an bɛ wuli dɛ ayi siga t'o la an y'a fɔ n'an bɛ wuli don min na tile tɛ bɔ ayi i m'a jateminɛ kabini an ye kuma daminɛ sisan tile tunna wa ayi pewu pewu a tunna kabanɔgɔ nana wa a ma na ɛɛ kabanɔgɔ voilà sakina ko o ni ko wɛrɛ tɛ kelen ye dɛ voilà an tɛ siran perezidan ɲɛ an tɛ siran minisiri ɲɛ an tɛ siran sɔrɔdasi ɲɛ an tɛ siran garidi ɲɛ population fana an ka sira tɛ maa la commentaire sɛbɛn fo k'i yɛrɛ faga mhm. n'a y'i diya i k'an fo commentaire la an mago t'a la n'a y'i diya i k'an nɛni commentaire la an mago t'a la anw t'an ta kɛla commentaire kama an b'an ta kɛla ala de kama bɛɛ ka ban an na ala ka sɔn a banna maa ma dɔrɔmɛ kelen d'an ma k'an ka kɛlɛ in kɛ maa ma wari d'an ma k'an ka kɛlɛ in kɛ an y'a kɛ ala de kama o la an n'an balimakɛw bɛ yan cheikh mama kɔnta an ka boso karamɔgɔ jikɔrɔni para la alihamudulilayi a y'a kali k'a b'an kɔ baara in na n'an donna yɔrɔ o yɔrɔ a ko la ale b'a la f'a dan ayi fa kaburu a fana donna ala de kama la an ka eh, su- eh, dɔgɔnɔ karamɔgɔ belebele sɛki sufi eh, Babaji. sidi babaji sufi mori sufi mori jikɔrɔni para la a fana tɛ maa dogolen ye ayi ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ an nɔfɛ ko in na ne professeur bɛ se ka nɛgɛ ni wari ye parce que diɲɛ laban ko n'i kumana dɔrɔn a est ce que karisa fana ma nɛgɛ parce que arabu b'a fɔ ten ko man laysa bi jamil la yaral wujuda jamila mɔgɔ o mɔgɔ ni e jogo man ɲi ko e ye wari den ye e bɛ bɛɛ de kɛ wari den ye ni mɔgɔw kumana dɔrɔn ɔ wari de dil'u ma u nɛgɛnna de ne bɛ se ka nɛgɛ ni wari ye mais sɛki mama kɔnta tɛ se ka nɛgɛ ni wari ye sɛki sufi babaji ah. a tɛ se ka nɛgɛ ni wari ye dɛ anw ka madrasatu sakina cɛ belebelew caman b'a la eh, mukadamu abubakari sidiki sisoko i y'a fɔ mɛtiri li n'a ka cɛdenw ka taa se eh, sɛk eh, solomani sanogow ma ani jamutɛnɛw ninnu si tɛ se ka nɛgɛ ni wari ye ala k'an ni saba bɛn o la an bɛ telefɔni nimoro di 00 223 78 31 05 88 kɛlɛ ma ban dɛ kɔlɔsi de juru yobala dɔɔnin tile bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn min n'an y'a di an y'a yoba o tɛ nka kɛlɛ ma ban an bɛ lamɛnni kɛ parce que i mana wuli k'i bɛ kɛlɛ kɛ cogo o cogo n'i kɛlɛkɛɲɔgɔn n'u y'u ta fɔ u y'u ta fɔ u ye preuve dɔɔni yira i la i fana bɛ dɔɔni yir'u la i bɛ accord dɔɔni k'u ye ɔ a ni kɛlɛ banna kelen tɛ ala k'an ni saba bɛn subahana rabbika rabbil izzati amma yasifun